Breaking news makosana ndipo tisachite ochedwachedwatu apa tikukamba zoona kuti Vitumbiko Mumba ndi zoona kutitu wamangidwa ndi polisi ndithudi ku Lilongwe kumenekoko amutapa kodi akuti zikukhala motani sabwino tifotokozetu motere pakanali pano kunena kuti yangotulukatu cha pompano kungophweduka ndithudi kuti no Vitumbiko Mumba yemwe tikudziwa bwinobwino kuti no anali running mate wa president wakale uja Lazarus Chakwera pa chisankho cha pa 6 September 2025 ameneyutu ndi zoona kuti wamangidwa ku nyumba kwake ku area 47 sector 1 mu mzinda wa Lilongwe kumenekoko. Apolisi zomwe anachita anapitatu kuteko ku khoti la Lilongwe kumeneko ndikukatengano warrant, search warrant ija. Atakatenga search warrant basitu kupita kunyumba kwa Vitumbiko Mumba nde kunali basi kukayang'anayang'ana kenakonso napezeka zono tamutapa kumene kuja tiye iwe wamangidwa basi iweyo. Ndamangidwa pazifukwa zotani? Naa tiye ukamvera komweko mlandu umene takumangira. Akufunsafunsa kuti mwam'manga pa zifukwa zotani mpakana panopatu ndi zoona kuti polisi sikutani sikufuna kufotokoza zifukwa zimene Mumbayi watapidwira koma pakanali panopa ndi zoona kuti amutapa kumpititsa ndithudi ku polisi ya Lingadzi Ndetu muona kuti paja akumati akati tampititsa ku Lingadzi kenako mumva iyayi tinadzayitcholanso tu mmamopita ku Lingadzi tinangopita naye ku Area 30 uku kuti basi tikampanire kumenekoko. Ayi panopatu ali mmanja mwa polisi mkulu ameneyu. Pajatu pokamba nde tinkakamba kale zonena kuti akutitu ena Christmas iyi ndi zonoti sayidya bwino holiday imeneyi. Akayidyera mu chitokosi nde mmene timakamba muja sizotiso ndi kaletu iyayi ndi week yatha yomweyi apa ndi uno kwapezeka zonena kuti iyayi zayambika tsopano kutapana. Kodi iyeyu angakhale ammanga pa zifukwa zotani? Ndi mulandu wanji omwe wapalamula Vitumbiko Mumba? Ayi kuyambatu nde kuti mkulu amene atangolowa m'bwalo Vitumbiko Mumba sikumamveka zonena kuti wapanga zotere. kapena wapanga chonchi, wakhotetsa zinthu motere, iye ankamveka ndi nkhani zabwino zija zomanoti iyayi, anapita kukasokolotsa shuga uku, anapita tu kukayendera anthu ogwira ntchito m'majeni, m'makampani ndipo zikuoneka ngati akuwamenyera maufulu ndipo anthu ankamukonda. Okay. Komano kwa amene mwakhala mukumamvera Bakili Muluzi TV, inuyo nde ndi amene mwina mungathe kudziwa zoti. Bakili muluzi tv yakhala ikumakambako zoti yayi Vitumbiko Mumba anapanga zoti anatsesa ndalama mwakuti mwakuti anazisokoneza anazakhotesaso zotere zotere yayi anachita motere motere ndi wakuti wakuti ee mwakhala mukumamvera kumeneko ife sitizitha kuzikamba chifukwa ife sa bakili muluzi tv komano zakhala zikumatuluka ndithu nkhani ngati zimenezozo kumeneko ku bakili muluzi tv nde ngati pamvekako nkhani zonena kuti mkuluyu wapalamula kapena anasokoneza zinthu kapena zinakhala motani Nde kuti ndi kumenekoko ndithudi ku bakili muluzi tv amene amazitulutsa nde apolisi akhalabe akubwera ndikukhulupilira zoti no kuzafotokoza mwina kuti no chachitika ndi chani kuti amanga ameneyi mlandu wake ndi otani komano paja timati pali ka list ka anthu ndithu and pa list pamenepo mmene kankazungulira ndithu mwa ma propaganda chonchi mmasamba amchezomu ankakamba zoti ayi achina nick chakwera ali mgulu limenelo achina Richard Chimwendo Banda ali mgulu mmenemo, achina Chithyola Banda ali mgulu mmenemo, kuti munali katimu ka anthu ndithu kuti oti akuyenera atapidwe. Christmas iyi ndithu mwina mwake tingoti New Year iyi adzapezeka kuti akulowa chaka cha nyuwani koma achilowera mwina ali mu selo chani ndiye pajatu mukudziwa ma dansi ake a ku polisi akuti iyayi m'bwere musampititse pa court alandira belo. I- Iyayi takumanganso pa mlandu winanso wotere. Muziwa mmene zumayendera kwa pakanali pano zili motero. Stay tuned achibale inuyo musapite patali tikuti tikha tikuyenda nanu chifukwa chani kodi? We got VC mwamvesesa eti ifeyo ndizonena kuti izizi zili mmanja mwathu monga mmene munuwake Vitumbiko Mumba ankaneneranso kuti no iyeyo we got this nde ifeso we got this tikhala tikukupatsani ma update amenewawa makamaka zikakhala zikupanga unfold pajatu iyi timaitcha kunena kuti developing story eh ayi chimodzi chokha tingakutsimikizireni akuluakulu ndizonena kuti utsiwu sumafuka popanda moto Mkulu uyuyu eti, mlandu wake sunadziwike. Komano mudziwe zoti sakankha, sakangopita kukangonyamula opanda ejeni chifukwa zina zake. Inde anayamba apita ku court, kukafika ku court kukatenga no, ya court ya judge tipaseni, azawafunsa funso mufuna mukapange chani? Chifukwa tikasearch zakuti zakuti, chifukwa chani? Za za za zikuoneka ngati mu, aah zikuoneka ngati zimenezo zoti zotheka eni warrant mupite mukatani, mukasearche ndi mukamtapenso kumenekoko musakamusiye komweko. Ayi zayambika zikatere muli maganizo ena aliwonse mu comment section imo koma ndekuti molemekezaso maganizo anzathu akuti.